Saludi a totus amigos e amigas de Ratias Novas, seus torraus impari a u' antru ospiti de de sa trasmissioi chi dogna cida pigat unu eventu, unu liburu, una cosa ca esti bessia de pagus cumenti podit essi unu discu, deu si fatzu biri sceti sa sa mantixedda de custu discu, biri si su titulu, biri si ca nc'esti finzas unu mutetu dedicau A mei, eis giai cumprendiu de chini seus fueddendi poita s'ospiti de oi esti su dotori Michele Atzori. Beni agatau. Gratzias, gratzias a tui. Gratzias a tui Michele poita gratzias po custu discu ca insoma tenit sa dedica po mei esti propriu bellu, esti sa copia personalizada. Fami biri su mutetu ca no mi dd'arregordu su. Ddu as a ligi tui? Chi pesat fogu deu creu. Ca nemus ddu frimat. Torru gratzias cun sa rima a Miriam Mereu. Nemmancu lègiu, dai, e bellixeddu. Tropu bellu, nci at a mancai atru. Ma deu no tenia dudas, no ddu dudà. Ascuta Michele Atzori, in arti su dotori, Doctor Drer, intzandus seus, seus atobiaus sa nova sa poita fiat a bessiu Ponendi a una parti custu romanzu cosa tua. de sa literadura passaus a sa, sa musica. Mhm. E poita custu est su de tres discus ca est bessiu a nomini Su Dotori, Mhm. is, is precedentis si narant Io de su duamilla e unu, berus? Eia. E Raju de su duamilla e bintitres. Eia, tres De- annus fai. dd'eus fueddau de Raju puru in sa Mhm. trasmissioni e seus bidendi innoi sa, sa mantixedda cun custa fotografia, chi dd'at fata sa fotografia? Custa dd'at tirada una, una femiana Deu de su sangunau sa beridadi dda fatu su graficu eus scioberau custa fotu e pensu chi sia catalana o valenziana ca custu est una specie de fogu de santu anni no arregordat a mei m'arregordat a cussu sicumenti torrat su fogu santu anni e sant'antoni sempri no a sa fini m'est praxia custa fotografia Intzandus su fogu cumenti elementu de purificatzioni. Nc'est scritu, nc'est scritu, immoi scì, eh, ddi faeus su publicidadi. Certu, siguramente. A custa piciocca, ddu depis ligi tui ca no nci biu, e fotografia Maria Fernanda Perez, duncas. Ah, Maria Fernanda Perez. Anda beni. Ah, innoi esti. Sa grafica de Bachis Murgia. Eia. Su discu est bessiu de pagu, cand'est bessiu? Cand'est bessiu? Su bintunu de lampadas, de unu mesi. Eh, de unu mesi. Giai unu mesi. Fa, propriu po sa festa 'e santu'anni. Certu. Su fogu 'e santu'anni, no, si, de santu'anni. Cioè, de, 'ollemu bessì propriu cussa data, e totu. Ca est intre su bintitres e su binticuatru de su mesi 'e ladammi. Abarrat sempri. De su mesi 'e ladammi, de su mesi 'e lampadas. Su solstitziu. Eh, certu. Est totu una simbologia, mi nci seu ghetend'a su misticismu immoi. A certa edadi, no? E ascurta, de Ajò a raju seus arribbaus a fogu, intzandus custa metafora esti, castia, potenti, potenti meda. E cumenti, poita dd'asi scioberada? Po descriri unu momentu storicu particulari chi seus bivendi o tenisi calincunu fogu aintru chi fiat bruxendi giai de meda? Castia, Beniri de sa primu canzoni ca oberiri su discu e. Chi mancai si ascutaus puru. E certu ascutausu totu. Si dd'ascutausu sa canzonedda. E duncas segundu mei ci stadiada fiada esti unu naramu prima unu concept disc no. Cioè cc'è un'arrexoni in totu su discu. Sa chi inghitzat sa chi serrat fiant E segundu mei custa fiat unu pagheddu prus, nareus, prus cuau s'argumentu e duncas apu scioberau custu. Mi praxit poi curtzu, mi praxit candu est curtzu. Eh, poita is atrus puru, Ajò, raju, totu prus. No, certu, totu fueddus curtzus. E poita depist essi tui, depist essi propriu precisu, andai deretu a su, a s'obietivu, berus? Eia. Ma ascurta, nc'est unu momentu precisu, mancai de sa. Ah, immoi seus ascurtendi sa cantzoni a fogu. Funti, funt otu, seti in sardu e una in italianu, poita su chi contat no podit contai in sardu. Est unu de foras ca contat de sa Sardigna e no ddu scoviaus, no no fiat no ddi dexiat a ddu fai in in sardu e duncas dd'apu imperada aposta, poita unu personaggiu particulari. Però po tui su de scriri in sardu craramenti est una pratica chi tenis de de annus. Si, de meda. De meda. De sempri, nareus, e immoi est sa chi mi praxit de prus, sa chi mi donat prus soddisfatzioni, a parti ca e fintzas, a parti chi mi praxit, est fintzas unu scioberu politicu, mescamenti prus prus candu deu chistionu de, bogu chistionis tennigas, politigas, finas culturalis, a ddu fai in sardu est una manera po amostai ca est una lingua cumenti is atras, su sardu, fintzas a candu, e non sceti sa lingua po chistionai de de boboi de is cosas de coxina e de is contus de forredda no e custu giai unu scioberu chi feus de meda cun sa band nosta CRC e vabbò a mei mi bessit non mi bessit mancu s'idea s'italianu est unu scioberu candu propriu ddu olis fai tenit una motivazioni de imperai s'italianu Ah, e intzandus po custu motivu custu personàgiu chi fueddat, chi cantat in custa cantzoni in italianu est poita est unu de foras. Est unu de foras, chi però at tentu un'esperièntzia innoi in Sardigna. Ma podit essi custu, no, no si podit nai chi est su discursu polìticu chi as fatu. fintzas a immoi. Bah, no, non dd'apu fattu ligeros. No, sempri, po cussu apu nau, non ddu sciu, poita seu pentzendi puru a is atrus, ca depit essi ca eh, sa eh, politica fait parti de sa, de sa pratica. Certu artistica cosa tua. Si, nareus sociali, politicu, sociali. Eh, culturali puru, fintzas po su tanti chi deu arrennesciu a, a ndi matziai. E, Siguramenti custu est prus, mancai torrat a coa dogna tanti, però est prus concentrau cun sa cun su tempus de oi. Duncas est musica fedali propriu in cussu sensu e puru mancai chi ci siat calincunu contu beciu de cent'annus fait torrat meda cun su de oi, poita funt chistionis ca ancoi oi oi ancora funt obertas e m'interessat tenni cust'atra versioni Eia. De sa storia. Ddo ddo est sa cantzoni, una cantzoni, sa sa de dus, sa segunda cantzoni ca est ca contat de de unu de un'omini. Si, 'e un'omini chi at fatu sa prima gherra mundiali e e propriu po cussu, mancai siant passaus prus de cent'annus, m'interessat a contai sa boxi de chini dd'at fata sa gherra, no, poita de cussa gherra nosu intendeus sempri cussu contu, su contu de de is uficialis o su contu de chini at cumandau. No eus mai intendiu sa boxi de chini inveci dd'at bìvia, fata a marolla, poita ddus ant portaus a marolla, totu sa retorica chi esistit est frassa, chi andas a ligi, e sa cosa chi m'interessat fiat circai custas boxis, craramenti sa boxi de totu custa genti non s'agatat poita, poita fiant cussus chi non scriiant, non scidiant ni ligi ni scriri, su norantotu po centu fiant diaici Su dus po centu, is chi tenint, nci funt testimòngius fiant uficialis chi fiant su dus po centu chi scriiant e giai cussu fiat mesu censurau. Duncas a mancai de totu custa storiografia seu andau a agatai calincunu contu, calincuna intervista chi ant fatu, poni, trinta corant'annus fait a is chi nci fiant ancora bius e calincunu at pigau e at scritu totu custu contu e deu de custus contus in prus cun cussu chi scieus de De Emilio Lussu, de su liburu chi at fatu, nd'apu fatu una persona, custa persona Bustianu Soggia no esistit in realtadi o mancai esistia e apu postu impari totu is contus de de ses personas diferentis. Ah, ca deu pentzà ca Bustianu Soggia fiat unu personaggiu storicu ca fiat. No, po arrispetu puru podemus circai u' atru nomini e ddu ponni, però po arrispetu de is mortus e de is parentis po no andai a circai eccetera Nd'apo fatu unu, apu scioberau custu nomini poita est finas un'arriferimentu musicali mondiali ca nemus ancora dd'at isgamau. Ah ah e insaras si lassas cun custa spezia. Eh aici ci pentzas e poi bieus chi ddu sgamas. Est unu giogu de fueddus ma est sa matessi storia in d'un'aturu continenti. Sa matessi istória in un'atru continenti, custu est própiu interessanti. Est una cantzoni mondiali chi totus connoscint. Ascuta, de candu est custa cantzoni? E no est noedda, est música, nareus, fortzis annus setanta pentzu chi siat e Ma est aici connota ca si cantat in is istàdius custa cantzoni, sa melodia? Est una de is cantzonis prus famadas de unu grandu artista mundiali e chi nci pensas est sa matessi istoria sutzèdia de una atra parti de su mundu. Andat beni, intzandus ddu depeus scoberri chi. Est facili, ma poi lassu, in sa cantzoni lassu fintzas S'indicatzioni deu a s'acabu dda fatzu. Ok, andat beni, intzandus si ddu depeus torrai a ascutai, chi no dd'eis ancora ascutau, depeis ascutai custa cantzoni po scoberri chini nc'esti a palas de Bustianu Soggia, no sceti cumenti personaggiu storicu ma fintzas cumenti referentzia musicali de imoi. Interessanti, gratzias po si nd'ai donau custa. Ma no, ma sa cosa bella no est chi ddu fatzu po fai No est chi fatzu po fai s'artista intelletuali, poita deu seu partiu de cussa cantzoni. Seu propriu partiu de cussa cantzoni e poi nci apu pentzau, ma est sa storia nosta. E duncas apu pentzau, dda feus reggae, poi mi seu pentzendi totu su de circai materialis eccetera, dd'apu scrita, però apu pentzau, deu comunque seu partiu de cussa, apu nau, ma no podeus fai sa versioni sarda de cussa cantzoni? Mancai siat diferenti unu pagu Dd'apu scoviau ca est reggae, apu donau un'atera indicatzioni e su finiu in sa cantada femus a s'urtimu giru e giai ca seus innoi. Andat beni, intzandus tocat a ponni pari totu totu is arroghiteddus po po arribbai a su nomini, depiat essi unu chi boh, unu si zerriat Bob? Podit essi, a Robertu. A Robertu. A Robertu ddi nant. A Roberteddu. Forzis ci ses arribbada. Dai andat beni sa buon'anima de Roberteddu Ascuta, as nau reggae, as nau craramenti is generis chi agataus in fogu funt su rap, su ragamuffin, s'elettronica puru. Certu. Cumenti as traballau po apariciai unu discu ponendi impari totu custus generis, intzandus po agatai unu echilibriu ca podessidi funtzionai po totu custus generis? Ca sia, sa beridadi est totu est totu musica ca mi praxidi, non mi pongiu cussu problema chi agattu unu giru blues e ci pongiu apitzu una ratantina pistada po mei puru cussu funzionat duncas no no cussu problema dd'apu sempri fatu e custu amesturu c'estit poita dogna dogna canzoni deu apu tentu un'idea e un'ispiratzioni de una canzoni e funt canzonis diversas e duncas craramenti craramenti Sendi ispiratzionis diversas, funt gèneris diversus e puru candu funt stèti acabadas de s'ispiratzioni poi nc'est totu sa produtzioni eccetera e duncas si partit de ideas pròpriu diversas però funt cantzonis chi a mei m'ant ispirau dognuna po e una manera chi mi praxit po po cumponi est bellu puru pentzu chi Uh, siat profetosa po mei. Sì, est profetosa poita ti donat stimulus nous, no? Su de agatai sempri una strada noa, unu tretu nou de, de curri, de fai. Imparis cun totu sa genti chi as traballau, poita nci funt nominis, ddus podeus arregodai is nominis chi ant traballau cun allora, Mescamenti is produsidoris, mm -hmm. is chi ant fatu totu sa parti musicali, mm -hmm. e chi funt po su ragga funt Alessandro Sedda cun su sociu cosa sua Nicolò Carta e is atras rap tres ddas at fatas DJ Yeckel de Portu Torra Robertu Mannoni e eus giai traballau cun Robertu giai de annus e in prus una dd'at fata Alex P de sa CRC ca s'urtimu no dd'eus serrada a s'ùrtimu momentu e bogada, ma Alex P non si nci perdit, calincuna calincuna esperièntzia at de teniri e eus serrau s'ùrtima cantzoni ca a s'ùrtimu no isciemus pròpriu cumenti dda fai, Alex m'at nau, no dda torraus a fai in un'atra manera, deu dd'emu girada a ballad, come deu seu bonu a fai ballad po candu fatzu strumentali rap e invecias no dda fadeus totu in un'atra manera e a sa fini dd'at scabullia diaici. Totu iscritu in sardu innoi, sceti no sceti craramenti su titulu, is titulus de is cantzonis ma totu est, produsidoris, scarrafius, basciu eletricu, sa trumba, o sea o sea custu fiat spagnolu, est a nai ca tui curas dogni aspetu de sa de sa lingua ca nci depit essi sempri, no sceti me sa parti cantada de sa boxi ma finzas in sa parti nareus visuali grafica ca esti prus po arribai a sa genti apu pentzau a sa canzoni m'esti bennia in conca sa canzoni de Bustianu Soggia ah ti ci ses arribada però apu scoviau meda meda no no a pustis commenti dd'asi nau m'esti torrau ca commenti sonat Soggia Eh. Sonat s'òrgia. E s'òrgia, e cussu. e cussu est. Anda bene, però non nareus otras cosas. E t'ollia preguntai invecias de cumenti asi traballau po fai fogu, est a nai, asi nau ca ci funt is novidadis in custu discu. Certu. Ma ita funt is cosas ca ti ses portau avatu de is esperientzias de agoa e cali funt mancai is cosas Eh, noas, ca mm. proprio asi imprassau in custa eh, noa esperienza. Eh, mm, prus chi totu su fatu proprio de traballai eh, casi praticamente casi totu cun produsidoris. Mancai deu fatzu sa pre pre, pro, ia, mm. iat a essi una preproduzioni ma deu no, ancora unu pagheddu prus grezza ancora, no? Eh, sa chi fatzu deu. Ehm, e custu mi donat sa possibilidadi de fai cosas ca deu no sciu fai, mm. eh, tipu su rap chi fait dj Chelo su ragga modernu de de Sedda ca at inghitzau comente produsidori de pagu fendi rap rap modernu però issu est su prus mannu batterista reggae chi teneus in Sardigna at sonau cun Train to Roots e totu is band sardas deu seu sempri stetiu infogau annus chi ddi naramo poita no benis a sonai cun nosu poita est unu mostru no sonendi E candu apu scipiu chi fiat produsendi apu nau, ndi tenis cheri a fai reggae, e ita, reggae non dd'apu mai fatu, ma tui ndi matzias, e segundu mei po po inghitzai diaici segundu mei at inghitzau beni meda. E duncas su fatu de tenni, gei, mi donat sa possibilidadi de fai finzas cosas ca deu non, cun sa produzioni mia in s'aturu discu ses basis funt fatas de mei, is de mei, un'atera 'e reggae e dub, is ateras funt Sempri nareus a sa manera mia, mancai non siant fatas de mei, una Spider, unu un'atera frantzesus e un'atera mancu mi dd'arregordu. E invecias custu mi donat sa possibilidadi de fai cosas prus modernas puru, diversas e a mei mi praxit de prus, propriu mi mi donat un'energia de prus, tant'est ca M'at infogau custu discu, meda. Sendi ca dd'apu fatu de pressa poi. Custu est fatu in dus mesis, in su, friargiu e marzu e aprili, in aprili seu andau a registrai deu in su studiu de Alex. Est fatu meda de pressa. Est nasciu puru cumenti, est stetiu finzas una tzerriada a is amigus sa gente, a su pubbricu, a is fanes chi mm. ti sighint de diora, poita issus puru mancai ant contribuiu in d'una manera a fai certo. fogu e, e intzandus cumenti est stètia sa respusta fintzas a custu momentu, poita dd'eis presentau su mese 'e lampadas in Casteddu, in su Poettu, cumenti est stètia sa respusta fintzas a eh, custu momentu? Toga, beh, prima de totu eh, sa pre, eh, pre-order, non ddu sciu cumenti ddu nant, E deu apu fatu s'arregota no cun su giassu e andat beni poita giai de milli copias ca po imoi nd'apu imprintau giai metadi funt andadas a diaici duncas a mei m'at agiudau cun sa produtzioni poita funt ispesas mancai deu tengiu sempri prètziu de amigu po dogna cosa est una bella spesa fai unu discu e poi m'ant agiudau, ma a mei mi praxit poita mi sustenint, ses custu giai giai custu est una. T'infogant. E non infogant, ma poi est una bella est una bella est una manera puru po ddus tenni agiornaus, su chi seu fendi no, e insoma calincuna cosa mi dda seu guadangiada in is annus de fiducia no, de pigai unu discu a fidu, deu seu prexau meda, duncas speru chi praxia, e praxu, apu biu chi est pràxiu e at sonau A su Poetu eus sonau a Sant'Elia su Lazaretu, sa genti fiat infogada giai a calincuna cantzoni dda connoscit però deu seu cumbintu mancai ci siat calincunu mi dd'at nau poita funt abituaus a is cantzoni becias e ddu sciu giai calincunu e de custus poita tanti seus totus amigus no is chi sighint de sempri no calincunu mi nd'at nau Tropu elettronica no no seu prontu ancora. Eh no seu prontu ancora. E va bè, a parti ca ascurtaus elettronica de candu seus piciocheddus, Depeche Mode o chini chi siat. Kraftwerk. Totu, elettronica dda teneus sempri, duncas non est chi immoi dda fatzu deu, poi grande elettronica poita est rap prus lestru e nc'est calincuna bateria elettronica in prus ma mancai dd'apu fatu prima puru e no ant nau nudda, però custa cosa unu pagu dda Calincunu, e deu apu fatu, va bè, ita ddi depu nai, torru a fai cosa, cioè non mi praxit a fai is cosas fotocopias, a mei mi praxit finzas a sperimentai sempri aintru de s'arruga de su chi feus nosus. Duncas, però po imoi a su mancu critigas non mi ndi faint, mancai mi dda faint a palas, però po imoi apu tentu u' bellu Bellus fueddus apu arregotu e medas m'ant surprendiu puru, duncas deu seu prexau meda, sempri po mei e no ollu tenni su cumplimentu, cioè mi fait prexeri deu ollu arribbai a genti noa chi dd'ascurtit, su cumplimentu mi ddu pongiu in busciaca, mi fait prexeri, mi donat, ma no est su fini cosa mia Puru sa crìtica ti fait prexeri. Certu. Poita ti fait cresci. Certu, ma ddu potzu criticai deu puru, deu sciu giai chi nci funt dus o tres sbàllius, nemus ddus bit, deu ddu sciu. Però, ddu scii, si ddi serbit a tui po fai mellus sa. No, ma a mei m'interessat chi custu custu discu arribbit fintzas a calincunu ateru chi no no m'at mai intendiu o est bint'annus chi no intendit una cantzoni nosta e arribbat a s'origa e nci pentzat Antis de ascurtai o de fueddai de is temas ca ddoi agataus in custu discu, poita funt medas temas, m'iat a praxi fueddai unu pagu de su de sa de cumenti est bivendi immoi su su rap, poita nc'est bessiu unu pagu mainstream, dd'agataus in is talent, in televisioni, in sanremo, est unu pagu unu generi ca pigat meda is generazionis prus noas, prus giòvunas Ma nci funt cosas de immoi ca tui ti praxint, ca mancai sighis cun cun interessu, cun passioni o ti stesias pagu pagu de sa musica de su rap de oi? Castia deu, tu m'as nomenau Sanremo E deu non sciu mancu ita passat a Sanremo. No castia, deu tengiu una, no ma ddu sciu ca est diventau, ma in totu su mundu, est sa musica main stream, sa primu musica in totu su mundu e duncas in Italia puru. Tengiu, eus a nai potzu nai unu grisu, no ddu sciu cumenti a nai, in italianu est idiosincrasia, unu grisu po su rap in lingua italiana poita tropu annus chi apu intendiu tontesas e mancai ci siant Assalti Frontali Murubutu, genti chi fait rap cumenti si spetat e milli atrus e cumenti candu asi papau su casu chi fiat tocau de unu caddaxu de arramini e non non ndi podis prus papai, cioè ti fa ti ti pigat ddu grisas e duncas deu non dd'ascutu, ascutu totu sa scena sarda, seu curiosu, ma mescamente bivendi in Francia deu ascutu sa scena francesa ca est sa prus manna de su mundu de assumancu bint'annus e e duncas meda de de is cosas chi chi apu chi apu fatu funt propriu ispiradas a arrepadoris e arrepadoras frantzesus e e meda su chi ascurtu deu funt propriu giovuneddus, poita funt, non sceti giovuneddus, però funt diaderus una fortza, una potenza, a mei mi donant ispiratzioni, siat in su rap ca in su ragga poita custa cosa de divisioni de generi musicalis est totu una cosa meda italiana, in Francia ca Calincuna cosa in prus dd'ant fata, difatis no no nc'est totu custu separu. Sa primu cantzioni est ispirada a una a una band de de Paris, casi bixinus de domu, medas funt bixinus de domu, sa cosa bella est chi medas funt bixinus de domu. Ah, ddus connoscis propriu personalmenti? No, no tengiu sa, no podit, unu dd'apu cumprendida a urtimu chi est propriu bixinu de domu, l'asba Vandé, e propriu acanta 'e domu e deu mi seu ispirau a issu po una canzoni poita est una bomba custu, custu girat, poi non ddu potzu mancu connosci poita in is videos girat a faci cuada, at puru is live si presentadas. Tipu tipu Daft Punk. o tipu su dj de Kneecap de is irlandesus no, apu sbagliau su nomini mi pari, comenti medas candu faint custu giogu, comuncas Deu pigu ispiratzioni meda de de is giovuneddus, de sa cosa noa chi ddoi at poita e duncas non mi intendu de cussus chi nant no sa scola beccia, no no, a mei sa scola noa interessat e cumenti. E certu, ddi 'onant, funt, nareus, stimulus po po imoi, de imoi. Sì, sì, po ai bideas noas. Ideas noas Ddoe est un'atru grupu ca andat, ca ca funt connotus poita andant in giru e non si connoscint de faci, funt is Angine de Poitrine, ca funt canadesus issus. Ah, no? Non ddus connoscia. Però funt in dus e faint unu casinu nieddu. Ah. Chi podis, faint una spètzia de, faint prog, sonant meda, issu s'est fatu praticamenti costrui una fregai una chitarra cun dus manicus de ah. manna meda pesanti ah. meda e s'atru sonat sa batteria però funt tipo microtonali una cosa maca meda ma forsi d'apu biu e ant fatu duus discus s'ultimu est bessiu custu mesi su mesi 'e lampadas de, de ah. ocannu est su, su volumene secondu, segundu Angine de Poitrine funt Angine de Proteine de Poitrine Protrine Gina Pectoris e sonant e bessint sempri mascheraus, totus de coloris mi parit ca funt biancu e nieddu o grogu e viola, non m'arregodu, cun sa faci crobetta, una parruca manna manna, su nasu mannu mannu, castia chi ddus intendis funt u' spassiu bellus Intzandus, torrendi a su contu de de su fatu ca tui aparicias sa musica a partiri de cosas chi as giai ascutau, chi as giai fatu, però finzas de cosas noas, tui bivis in Francia, intzandus ingunis tenis, nareus, una una base manna meda po podi fai musica, po podi connosci grupus. Si podit ascutai de innoi puru, eh. No, si podit ascutai, no, po custu 'ollia, tui traballas sempri cun genti innoi, cun is certu. amigus e amigas chi as fatu sempri discus impari, po nai, agataus eus giai nau is is produsidoris, però agataus Giorgia Loi, certu, nc'est totu sa band, totu sa band, Yacu Ru, Mauro Mou, ddoi funt Giovanni, Claudia Crabuzza, insoma, totu is boxis de amigus e amigas de sempri, E immoi, fueddendi de is temas, cali funt is temas chi tui dd'eis postu in custu in custu discu? Poita est unu discu chi no est sceti nou po in su sentidu de sa musica, ma fintzas de sa de is temas chi funt de atualidadi, poita ascutaus cosas chi funt acapiadas a su chi est sucedendi immoi. Funt totu acapiadas Su sentidu de custu discu fiat de contai storias ca mancai no siant cumenti apu nau prima, mancai no siant de oi, casi totu funt storias de oi, però de ddas biri sempri de sa boxi, de sa parti cun is ogus de chini nci fiat. Puru cussa de de de s'ospiti oristanesu ca teneus però s'idea est sempri cussa de eus a nai una contro narratzioni de paricis temas e de de paricis cosas ca ca ci funt e ca deu ddu depu biri poita funt passaus mesis e mi ddu seu scaresciu puru e de oi de su logu finas de de sa narratzioni istorica nosta oppuru finzas de sa chistioni ambientali o finzas de e finzas de ciertas cosas chi funti suzzedias segundu mei non funti stetias contadas beni. Deu non tengiu sa pretesa de essi una a ca puru mannu m'iat essi praxiu chi totus dd'ascurtessint però, nareus, in su mundu miu de sa genti chi ascurtat is cantzoni Chi fatzu deu e sa band cosa mia, calincunu calincunu si ponit sa duda e narat custa non dd'emu pentzada e poi su discu si serrat cun s'urtima cantzoni chi est s'acabu de s'arrexonamentu cosa mia. Ma non fatzu arrexonamentu, francu a s'inghitzu e a s'acabu non ndi fatzu, deu contu storias, poi ti nau fintzas sa versioni mia de sa De su mundu anca bivu. E comente est nascia Anticolonialista, perdonami, comente est nascia cuss'ultima cantzoni de su discu? Ca custa in realtadi est sa prima cantzoni chi apu pentzau. Ah, però dd'as posta a s'acabu de su discu. Dd'apu posta a s'acabu poita est un'arrexonu, e s'idea fiat a acabu de s'annu passau, apu nau de fai una cantzoni, no Fatzu custa canzone femu ispirau de una de una canzone chi no nci apiciga nudda, ma dd'apu lassau in notas, mi praxiat tropu cussa cussu giru chi fadiat e e apu pensau de fai una canzoni sceti, poi in ierru nc'est nc'est stetia sa possibilidadi de de de fai custu discu, duncas mi seu serrau dus mesis e dd'apu fatu tra Bosa, unu pagheddu in Sardigna, unu pagu in giru e Ti nau sa beridadi, dd'apu fatu unu pagu de pressi e mi depemu stentai dus mesis in bosa sa sola poita serbit sempri tempus e calincuna cosa dd'eus fata propriu currendi a urtimu e cussa no andat beni e duncas inguni apu cumenti apu tentu sa possibilidadi apu nau, beh, mi insaras innoi nci fatzu unu discu, no scemu ancora cantu cantzoni tant'e che su titulu fiat un'atru e fiat Libera e galana Poita sa propriu cantzoni chi inghitzat s'idea fiat de contai totu un'atra storia, no ci seu arrennesciu, poita fiat unu esperimentu tropu forti, no seu arrennesciu a contai sa storia nostra cun is ogus de una picioca de oi, essendi ca seu finzas mascu est dificili interpretai, entrai me in sa, no cioè no chi no seu però po ddu contai depis essi depis essi femina in calincuna manera o a su mancu mi serbiat prus tempus e duncas a sa fini apu fatu un'atera cosa apu arrexonau cun una specie 'e santu laicu ca teneus in Sardigna ca stau ca tui ddu connoscis puru e poita acostumas a frecuentai sa bidda sua

A sa fini a sa fini est nascia custa, funt bessias is ateras, non scemu cantu cantu ndi podint, deu femu u' elencu de apuntus, is apuntus cosa mia non funt giru di do, is apuntus cosa mia funt sa storia de su questori de Aristanis, bai a circai totu is cosas a su tribunali, gli atti del processo, no, totu cussu e apu fatu cussu e nci apu scritu una cantzoni, però a s'agabu is apuntus fiant trinta de is cantzonis, a s'agabu depis scioberai is chi bessint e sighis a fai custu, però mi seu spassiau meda. In prus sa cosa prus bella est candu poi apu de, custa chi poi dda bisi fogu poita seu finzas afetzionau a custa cantzoni poita deu dd'apu scrita dexi, torrau a scriri, torrau, seu partiu chi fiat Libera e galana e poi est diventau un'atera cosa, scriendi, scriendi, dogna dì dda cambiamu E a unu certu puntu mi mandat unu messagiu Claudia Crabuzza, mi narat, hi vull cantar, poita mi scriit in aligheresu e deu scriu in sardu no, sempri, apu nau, e ita bolis fai, apu nau, e cali, intendi is primas basis chi femus aparicendi, mi nat, mi praxit custa, sa, ti ddu nau in sardu, sa sa s'aligheresu ddu cumprendu ma non ddu sciu beni fueddai E apo nau, ah custa arragu, andaus beni, apu pentzau, ma Claudia cantat a melodicu, e a mei m'essit praxu propriu inveci unu rap extra beat, extra beat is a nai serrau serrau no, fatu de una boxi de, deu bolemu propriu cussa, apu nau, ma però Claudia non dd'at mai fatu. Deu a sa fini dd'apu intzulada, chenesi ddi nai esatamenti custa, apu nau, aciungi calincuna sillaba, aciungi, aciungi, aciungi, a s'acabu aciungindi ateras e at fatu propriu cussu chi mi pentzamu E cussu est candu collàboras cun artistas prus professionali de mei, prus professionistas de mei, prus che àteru. E sa cosa bella est ca a s'acabu, candu poi su discu est spaciau, registrau, una dì femus fanegendi, cun d'unu amigu, apu nau, eia però nc'est Deu chi chistionu cun cust'Antoni e tui ci bogas a sant'Antoni, ma unu sant'Antoni laicu chi poi bollit ponni fogu a is palas eòlicas in Capu Caccia, apu nau ma custu cust'Antoni est sa propriu persona, seus gioghendi cun custa cosa, no, ca po nosus est cumenti unu santu laicu po nosu sardus Antoni Gramsci e nc'apu pentzau, deu dda femu ghetendi così po isburla e apu nau Claudia, custa cosa si dda bendeus comente berus, chi eus fatu custa cosa, e ca invecias bessiat diaici a. Spontanea. Eh ma no propriu mancu a nci arrexonai, issa at pigau Sant'Antoni, poita at pigau una cantzoni invecias aligheresa, dd'at rifurriada, dd'at rifurriada totu in un'atera manera, però su custa cosa de Antoni, cussa est una cosa nareus unu pagu mistica eus a nai, ma meda materiali, materialista, chistionendi de Gramsci e de chistionis diaici materialis Però fintzas unu pagu, che mi praxit meda, magica, ddu potzu nai, e a sa fini, a parti sa bellesa de su chi at fatu Claudia m'at fatu custu bellu arregallu, ca ndi seu tropu prexau, e issa est prexada perdia po custa cosa, e depiat essi su contrariu deu, però a sa fini nc'est fintzas custa cosa ca non ddu sciu chi si ligit o non si ligit, però po mei nc'est, boh abarrat diaici. Però sicuramente custa, custa referentzia de importu, custu filu arrubiu chi eis tirau intra su santu, sant'Antoni e su s'atru santu laicu, cumenti si nau tui, Antoni Gramsci, sicuramente. Si ma finas su santu chi at bogau issa no est santu santu. No est santu santu. Est laicu. Eh però su fogu, sant'Antoni. Eh bis chi torrat sempri. Totu custus, insoma, nci funt totus acapius aintru de custu, de custu discu E segundu tui calli est, de calli fogu tenet bisòngiu immoi sa Sardìnnia po in custu momentu stòricu, eh, de su puntu de vista polìticu, sotziali, eh. culturali? De, deu, eh, su chi naru in sa cantzoni, custa est s'ora 'e ponni fogu, cumenti nareus in Casteddu, eh, ses ponendi fogu, ses ponendi fogu e candu ses ses fendi polemica, ses cioè ses intzullendi, ses intzullendi sa genti a s'infogai, a ponni polemica, a s'incontrai, esatamenti cussu chi oleus nai, est s'ora 'e ponni fogu, est s'ora de pesai polemicas poita poni in discussioni medas cosas poita innoi parit chi siat totu sempri andendi diaici e non nc'est atera manera ca su mundu potzat andai, a su mancu innoi, e inveci no Deu bengu de is movimentus, candu naraus binticincu annus fait, fait binticincu annus propriu custa istadi, no su movimentu de is movimentus, chi si narat, un'atru mundu est possibili, mancai ant strecau cussu movimentu, deu sigu a ddu pensai, un'atru mundu est possibili e potzu nai chi un'atra Sardigna est possibili, inveci parit chi sia Siat custu destinu chi totu andit diaici e no si potzat fai nudda, no si potzat fai nudda, podeus sceti ponni unu pullman de s'Arst, cioè cioè custa est s'unica cosa chi podeus fai, invece deu pensu ca ci siat propriu de batallai e de ponni in discussioni totu, in custu sensu ponni fogu, poita de fogu de atra manera ndi teneus già abastanti Cussu dolu mannu non mancat mai mm. in Sardigna, eh? custas dis puru eh, funt certo. stètias de fogu in dognu sentidu e mm. spereus ca acabit totu su fogu chi mm. seus intendendi, bidendi e, e insandus ca su fogu depit essi cussu chi ses narendi tui, de intzullai, certo. de, de proponi, de promovi cosas de importu infogai. Me in sa, certu, me in sa dibata culturali, politica, artistica de sa Sardinnia. Ma tui pensas ca sa Sardinnia tenit immoi, ca sa musica sadra in custu momentu esti bivendi unu, unu momentu de rinascita, de trasformazioni, de, mancai de cambiu importanti? Càstia, deu Chi mi naras immoi, immoi callincuna cosa dda biu, seus torrendi nareus a si pesai, poita de sa generatzioni nosta, chi podit essi puru Menhir, de is trumas, Askra, de totu is trumas nareus ca tenint, tenint s'edadi nosta, a su mancu s'edadi de sa band, seus totus matucheddus, de de cussu, de totu cuss'unda su prus giovunu est Randagiu chi tenit corantacincu, cioè su prus giovuneddu A sighiri totu is atrus no sceti ant smitiu de cantai in sardu, ma fintzas de chistionai de Sardigna. Cioè mancat, e funt mancaus fintzas medas trumas chi ant fatu cosa, cioè mi parit ca totu cussu est spaciau. Me is urtimus unu dus annus, a su mancu de su chi biu deu, acanta de mei, Low-Red chi fadiat trap in italianu, imoi est cumenti si narat su nuragicu, no. Dd'apu biu in Tattari at sonau in Parisi e segundu mei E inghitzendi a poni un'arruga noa e nc'est una piciochedda in in Assemini mi parit chi siat Shardana deu dda sigu sempri e mancai cantit in ingresu e e fait musica noa, eletronica issa puru, interessanti, su focus ddu tenit in Sardigna e e custa est una generatzioni noa, pagus, segundu mei, tra pagu funt de prus e fiat unu tretu chi amus pèrdiu de meda Nosu seus sighendi, comente nosu Menhir, milli atrus, atrus ant smittiu propriu, Bujumannu est sighendi, atrus, però ammancat cussa cosa gei. Immoi biu ca genti de binti bintotu, funt giovuneddu, funt tra binti e trint'annus, funt torrendi a pigai cussu tretu e custa est una bella novidadi chi ammancat de meda Nde funt fintzas nominis prus connotus fintzas a foras, pentzu po nai Iosonouncane, Daniela Pes, Certu, issu puru certu. funt fadendi, funt fadendi sempri cosas acapiadas a sa Sardigna. Nci est stetiu unu concertu bellu de Iosonouncane cust'annu in Casteddu, est torrau a sa versioni acustica, poita issu at fatu discus prus elettronicus de Die fintzas a Ira, e immoi est torrau a cussu formau prus acusticu chitarra boxi ca est una dimensioni prus nareus intima e a tui custa nareus custa formatzioni de de de tenni sceti sa sa boxi sa chitarra o pagus strumentus in d'una situazioni pitica tui dda bivis ti praxit custa situatzioni? Sì, no, mi praxit a dd'ascutai però. Ti praxit a dd'ascutai? Però po su chi fatzu deu a chitarra no. No però seu narendi che mancai dd'agatas callincunu ca in custu momentu bisi ca podit essi unu nomini, una una forma ca ca potzat bessiri. Forsis sì, podit essi, però s'arriferimentu miu est Andrea Andrillo, e seu propriu genti manna Però seus chistionendi sempri de ddu binciu una pariga 'e annus, sempri de genti matuchedda e e custa cosa de is giovunus, giovunus giovunus segundu mei depiri torrai a pigai e speru chi siat s'unda noa, chi genti cumenti a nosu narat, ah là is becius sonendi ancora, cun arrispetu speru, però nosu a is cuncertus nci funt is pischellinus, atteros bolit nai chi ammancara una truma Chi fetzat su chi feus nosu de binti trint'annus, reggae, punk, su chi 'olis, su chi, nosu feus rap, reggae ma cun cuss'idea punk de fai musica, seus in su palcu unu narat ma custu no est rap no est reggae, cioè est stranu, non seus cunformi a custa cosa, eppuru eus a nai sa sa bisura de de si ponni, su mood, cumenti si narat in ingresu, est prus cussu de musica de combatiri, no E custu mancat, mancant custas trumas, chi seus nosu a ddu fai, no poita seus, poita no nci nd'est atrus, segundu mei, in Casteddu. E is giovunus sighint sa musica cosa tua, benint a is cuntzertus is giovunus? Castia, deu tengiu, nosu teneus sa sorti de tenni aici cumenti Dexi cuindixi annus fait pesàt su piciocheddu pigàt su microfonu e si poniat a cantai is cantzonis. S'atera dì femus sonendi a su lazaretu e sucedit su propriu, giovuneddus chi funt de movimentus e si sighint e s'ascurtant, fiant, biu a certu puntu, biu chi fiant cantendi, nd'apu pigau unu, dd'apu tirau a susu, moi sighi, e callincuna dda sciiat, de is noas no, però dd'ant fatu, funt atziaus duus o tres, no, fiant unu pagu bregungiosus, però dd'ant fatu po mei e Est una cosa tropu bella, no, non ti nau ca teneus totu custa gioventudi ca si sighit, però nc'est genti de sexi fintzas a setanta ca si sighit, unu pagu de totu. Est a nai ca coberreis medas generatzionis de de pubbricu, de genti chi s'ascutat. Meda est unu pagu atixedda, cumenti nau deu in d-una cantzoni, alticcia, però fadendi citatzionis sempri de su de su fumetu de Fisietto, cumenti narant, però nci nd'est de binti, de trinta, de coranta, coranta po mei funt giovunus, e nci nd'est prus pagu prus pagu de de binti annus puru, nci nd'est sempri stetiu e custu po nosu s'est Est meda, po mei est meda est unu bellu arregallu. Ascurta, nc'est una cantzoni chi mi funt praxias totus, ma sa capitali de sa balìgia m'est praxia meda, chi fueddat de sa gentrificatzioni, podeus nai, de Casteddu, ca est custa, no, sa capitali de su turismu E fintzas de una balìgia de chini partit. De sa balìgia de chini partit e de sa eh certu custa cosa puru, però sa sa citadi cumenti esti cambiendi, chi mancai oi esti una citadi turistica, però fintzas una citadi de genti chi si ndi andat poita mancai ammancant is opportunidadis. Poita i bar funti, no no est chi si nd'andas po i bar, po no nc'est trabballu, is domus funti caras Però is bar funt, candu fatzu sa rima, innoi spiegamai poita is bar funt prus carus de Paris, no est una batuta, poita deu nci bivu in Paris e sciu nai su chi costat sa bira, bogandi-nci sa domu ca seus chistionendi de una capitali mondiali eccetera, totu s'ateru deu segundu cumenti arrisparmiu ingunis, sceti ca su stipendiu est su triplu, su stipendiu mediu in custa citadi de Casteddu, evidentementi s'abarrat po e sa genti b'andat in dusida, ma sa cosa mi fait prexeri chi ti praxat, ci creis, po scriri custa canzoni nci apu postu una dì, bustianu s'ogiu e mi seu postu a studiai totu, a scioberai rimas e totu, dogna canzoni nci apu postu sciacu mannu de tempus a mi circai propriu, eus a nai, sa mitza storiografica de totu, totu is materialis eccetera Non ndi tenemu abisongiu, apu pigau e dd'apu scomprau, cumenti apu scritu su sardu alfabetu catordixi annus fait, fiat totu a pitzus 'e sa lingua, totu cosas chi sciemu e custa puru mancai siat prus prena de fueddus, ca pentzu chi dd'apu scrita in d'una dì, poita sciemu giai totu. Fiast ispirau ma fiast puru arrennegau unu pagu. Ispirau, arrennegau, nci as a nai ironia amara, est in, cumenti, felli su felli, poita su felli est giai amarigosu. E cussu e totu cantu, però non tenemu bisongiu de mi circai medas cosas poita fiant totu cosas chi sciemu e mi mi nc'est bessia e m'est praxia meda. A mei puru, mi bellixedda meda, puru Vamos a la playa m'est praxia. T'est praxia? Eia. Pentza chi depia essi diversa, a sa fini andara diaici e però eus a nai dogna cosa in progress, duncas Calincuna cantzone ddi cambiu dus fueddus, live, aundi est scritu ca dda depu fai sempri oguali, no est. Certu, beh, su rap e s'hip-hop mi ddu imparas tui ca funt sempri in evoluzioni, sa bolu fait fait parti propriu de custa forma poetica. Ma difati, e custa cantzoni puru, bai e circa cumenti dd'eus a girai live imoi puru poita Andrea Andrillo est disterrau issu puru de sa capitali de sa Baligia poita est traballendi in continenti e duncas in calincuna atra manera dda depeus girai cun Andrea. Intzandus sa capitali de sa Baligia est puru acapiada a is chi ant fatu sa sa su discu poita no est chi funt fia sas referèntzias deu puru seus medas. Tui puru ses disterrau. Eia deu tengiu sa sorti de podi fai a su mancu una parti de tres in totu tra atzia e cala a su mancu trintacincu po centu de s'annu innoi sorti poi de cussus poita seu precariu ddu potzu fai chi tenemu unu traballu professionali no ddu podemu meda de cussus serius no ddu podemu fai e duncas tengiu custa sorti e preferu diaici E ddoi est calincuna cantzone chi mancai no, no nci est stètia, poita no nci fiat tempus po dda registrai, no nci fiat logu, no nci est stètiu mancai, no as agatau sa su mood, nareus, giustu. Certu. No, apu Ca ti dispraxit a essi lassada de una banda. No, nci nd'est prus de una, prus chi totu cussa chi dd'apu nau, ca dd'apu girada cussa storia e cussa nci 'olit prus traballu Però no, nci ndi funt paricis, nci ndi fiat una tropu bella, mi scriit custu amigu, duus amigus chi funt scritoris no, cussus scriint in sardu, Alex e Natasha Cuspinesus no, e deu apu nau 'ollu fai una cantzoni apizus de unu contu chi bosatrus eis scritu E sigomenti seus totus metal old school dd'apu nau, 'ollu campionai The Rime of the Ancient Mariner de Iron Maiden. E issu ammachiau po nai, ah tropu togu, aici, po sa fini non dd'apu fata, poita non tenemu materiali bastanti po custa storia. E insaras mi fait, beh custa cantzoni non mi dda mandas, apu nau, no ma non dd'apu fata, non ti dd'apu nau chi dd'apu allogada, duncas cussa puru 'ncora est de fai però Bideas ndi tengiu sempri, paricis, però tocat a si nci ponni a ddas fai, però su chi ammancat me in totas no est tanti s'ispiratzioni, ispiratzioni nci nd'est, est pròpriu circai is materialis de istorias, totu su contu de chi est sutzediu e no su contu diai, totu su contu oficiali e poi

Esatamenti cussu, esatamenti cussu. E intzandus, giai ca materiali nci nd'est po fai u' atru discu, imoi abetaus sa, su capitulu duus de fogu. Teneus unu discu firmu cun sa band, cun CRC già, de meda no seus ancora cumprendi cumenti ddu musicai, eccetera, cosa de fai ndi teneus e nci nd'est sempri E tocat a agatai su tempus, sa gana nc'est. No ammancat. Sa gana nc'est poita poi a sa fini po si ponni serbit tempus, ti depis ponni, setzi, a mei mi praxit a fai custa, deu ddi nau una residenza artistica no, cumenti andu deu, però sceti ca mi pagu deu s'afitu, sa domu, su tempus, su papai, totu, serbit unu pagheddu, insoma, tocat a s'organizai però Est una cosa chi mi spassiat meda e mi praxit tropu. Ascurta, e me in su mesi 'e austu e cabudanni fintzas tenis giai callincuna data apariciada po t'ascurtai? Sì, ndi teneus giai bella pariga, apu biu su mesi 'e austu Santu Sparau, ateras ant a arribai, in Seneghe andaus a su cabudanni 'e is poetas, poi m'ant cunfirmau in su mesi in su mesi 'e cabudanni Orgosolo Film Fest, mi dd'ant cunfirmau oi, intzandus ddu podeus scoviai, e atras in zona, spero nd'arribbint meda atras, e prus ambienti de festival ca festa de pratza, mancai custa siat fata po sa festa de pratza, però biu ca dda timint unu pagu, me is festas de pratza. Chi si, chi ndi scit, mancai iant a bessiri puru Pensi ca scinti su sardu, ascurtant is canzoni e nant, unu pagu tropu, ti nant, no bello bello però poi a sa fini abbiamo scelto un altro gruppo, e ita ddi depis nai, mancai funt mellus is atrus. Ma non ddu sciu, però sicuramenti in Sardinnia non mancant is festas cun is fogus, cun is fogadonis, e intzandus mancai chi nc'at essi atrus cuncertus, atras festas cun fogadonis, fogu at essi perfetu. a ddu sonai in pratza. Spereus. Intzandus, fogu, su discu nou de su Dottori, cun un'iaxi de artistas, de musicus e produsidoris chi ant collaborau. Intzandus, si ddu podeus ascutai fintzas me is prataformas. Certu, nc'est. Poita si podit comporai una copia fisica. Certu. Però

Si t'ascutant e ant benni innoi in Sardìnnia cun sa balìgia. Beni, gràtzias meda Michele Atzori, su dotori, e norabonas po su discu e po is cuncertus. Deu si lassu in cumpangia de Alene Onano po sa rubrica de is eventus. Si torraus a intendi cida chi 'enit cun u' atera boxi, cun u' ateru ospiti de RTS Novas. Gràtzias e bonu merì a totus. Adiosu. Gràtzias a Miriam. E como passaus a sa rubrica, ci bos sinnalat is eventos de custa chida, dae su bintisete de austu a su duos de cabudanne. Sa chida chi serrat su mese de austu duamilla e bintises e incarrerat cabudanne est unu de is momentos prus prenos de eventos po sa Sardigna. In custu tempus s'ammesturant is alabantzas religiosas prus sighias de s'ìsula, fèstival internatzionales mannos de jazz, de circu, rassignas cinematogràficas de autore e atòbios cun is protagonistas de su giornalismu e de sa leteradura natzionale. Cumentzaus cun S'Alighera, custa citade bivet una chida de eventos mannos. Unu de custos prus abetaos est su Mamatita Festival, lòmpiu a sa de deghe editziones. Est su primu festival de circu no cumpetitivu chi ant fatu in Sardigna. Mudat su logu urbanu in unu palcoscènicu po su teatru de istrada, su circu nou e is performance urbanas, chi pigant de manera ativa a su pùblicu puru. A intru de custu tema e de is rassignas cullaterales, custu est su calendàriu de sa chida. Cumintzaus giòbia, custu giòbia, su bintisete austu. In sa pratza de Lo Quarter nci at a èssere una chistionada temàtica, chi nant talk, cun s'esperta de neuroscièntzia afamada Daniela Lucangeli. Cumintzat a is noe e mesu e at a acabare faci is ùndighi e mesu de note. Cenalba bintotto e sàbadu bintinoe de austu sa Obra Cultural de l'Alguer at cuncordau is Festes Trentuno de Agost, un'atòbiu dedicau a s'identidade cadalana de sa citade, chi biet s'incignada de una mosta e puru su cuncertu de sa cantante Eleonora Peana. Semper sàbadu su bintinoe de austu torrat s'arrassigna JazzAlguer chi proponet un'eventu de profilu mannu in sa pratza de Lo Quarter. A is noe e mesu at a artzeare in su palcu Nino Buonocore in su progetu In Jazz Sixtet, cun sa partecipatzione de solistas de fama internatzionale comente su sassofonista Max Ionata e su trumbeteri Flavio Boltro. Domìniga su trinta de austu. Sa die cumintzat a chitzo in su Colle Balaguer cun is Morning Ragas, esecutziones musicales chi saludant a s'abbescidogliu. Cussa die etotu ddoe at a èssere puru un'atòbiu culturale ispetadu meda, cun su giornalista istòricu Paolo Mieli chi at a presentare s'ùrtimu libru suo Il grande inganno, Da Ercole alla NATO, quello che la storia non ci ha insegnato. Ant a fueddare cun issu Fabio Alesciu, Tiziana Biscu e Luigi Puddu. Lunis, su trintunu de austu, su mesi serrat in sa Catedrale de Santa Maria cun d'unu cuncertu po violoncello solo de sa musicista famada e brava meda Anja Lechner. Cussu cuncertu fait parte de sa rassigna Riviera del Corallo. Passaus a Nùgoro, in ue custa jida est su coro de sa Sagra de su Redentore, sa festa religiosa e civile fortzis prus de importu de sa Sardigna centrale. Sa manifestada arregordat sa die chi ant pesau sa stàtua manna manna de su Redentore in su cùcuru de su monte Ortobene in su milli noientounu. Cust'òpera de brunzu dd'iat fata su scolpidore famau Vincenzo Jerace. Cras, cenalba bintotto de austu, eus a tènnere sa fiaculada de pregadoria a su sero, passendi in is bias de Nùgoro. Sàbadu su bintinoe de austu torrat, intames, s'arremòniu de sa consagradura de su monte e de sa stàtua, un'amossu de fide e de identidade po sa genti sarda, chi at coberau totu s'inari chi serbiat po dda pesare gràtzias a una cuesta popolare. Domìniga su trinta de austu est sa die prus importante. A mignanu si fait su pelegrinàgiu a pese dae sa catedrale fintzas a su Monte Ortobene, in ue si fait sa missa solenne acumpagnada dae is cantos de is coros nugoresos, famaus meda e bravos meda. Torraus in Costa Smeralda, in s'ora 'e mari, in Porto Cervo, in ue sa programmatzione est oferrida de su Cunsòrtziu Costa Smeralda, sceberando artistas e personàgios pùblicos chi bolent arricare s'oferrida turìstica cun unu valore culturale mannu. Is atòbius prus ispetados de custa chida funt Giòvia su bintisete de austu, anca a su Waterfront, de is deje mancu cuartu de note, eus a bìere s'atore e sonadore Neri Marcorè cun su trumbeteri jazz Paolo Fresu, in una chistionada a mesu tretu intre mùsica e contos. Cenalba, su bintoto de austu, po su de chincuanta anniversàrios de sa crèsia de Stella Maris, eus a tènnere su cuncertu de Orietta Berti a is deje 'e note. S'artista at a festare is prus de cincuantachincu annos suos de carriera. Domìniga su trinta de austu, su merie s'at a pensare po su prus a is prus piticos e is famìlias insoru in sa pratzighedda de sa Marina cun Virginia Viviano e su spetàculu de su Circo Maccus a is ses 'e merie. Martis, su primu 'e cabudanne, torraus a su Waterfront, sempre in Portocervo, custa borta cun su spetàculu Singing and Swinging cun su Maurizio Ligas Ensemble. Riccardo Melis at a cantzare. Is cantzones de Michael Bublé. Cumintzu a is noe. Mèrculis duos de cabudanne, sa pratzighedda de Portocervo at a arricire Antonella Ruggiero, sa cantante famada chi fiat stètia sa boje de is Matia Bazar, e at a fàere unu viàgiu musicale intre is cantzones suas prus famadas cun su grupo e a sola, e sperimentaduras noas cun sa boje sua e cun sa mùsica. Su cuncertu at a cumentzare a is deje 'e note prus o mancu. Calaus como a Casteddu po bivire ispetàculos e cinema asuta de is isteddos, gràtzias a pratzas e logos istòricos de sa citade. Acabat custa chida sa rassigna Cinema all'aperto, visione di un mondo, chi at tentu una renèscida manna meda. Semper a is noe e a indonu, custos funt is film in programma, is ùrtimos. Lunis su trintunu de austu, in pratza San Cosimo, s'at a poder bier su film The Sea de Shai Carmeli-Pollak. Martis, su primu de cabudanne, si nce moveus intames a su Bastione de Saint-Remy po sa rassigna dedicada a is produtziones fatas in Sardigna e in sa citade de Casteddu, in ue eus a bier Rondò Final de Gaetano Crivaro e Margherita Pisano. Mèrculis, su duos de cabudanne, s'ùrtimu atòbiu cun su cìnema pensau po is piticheddos puru, in s'orto dei Cappuccini, cun sa proietzione de su film de animatzione Un mostro a Parigi de Bibo Bergeron. Sighit innantis su fèstival de mùsica, teatru, literadura e spetàculu in sa citade, de su nùmene Si muove la città. Su bintisete austu a is oto e mesa 'e sero, in su bighinau de Monte Mixi, anca ddoe est su Skate Park, s'at a poder bìere Rivoluzione permanente de Davide Toffolo e Giulio D'Antona, un'atòbiu culturale dedicau a Giangiacomo Feltrinelli. A pustis ddoe at a èssere mùsica puru cun su cuncertu de Last Breath e Fangosberla. Atesu de citades prus mannas, sa Sardigna, giai de fèstival de capia manna nch'ant a sighire po totu sa chida. In Sèneghe sighit sa de bintiduos editziones de su fèstival dedicau a sa poesia chi si narat Cabudanne de sos Poetas. Su bintisete de austu a is noe e mesu in sa Domo de sa Poesia s'at a poder pigare parte a Nessuno può fermare la rivoluzione, discorso alle nuove generazioni de Militant A. arrepadore e leader de is Assalti Frontali intre is atras cosas. At a chistionare cun s'autore Carlo Marongiu. Cenalba, su bintotto de austu, sa die at èssere prena de atòbios. Si cumintzat de is ses e mesa 'e merì in sa Domo de sa Poesia cun La triste vicenda di Annachiara Orro nel saggio Luride, agitate, criminali, un secolo d'internamento femminile, milleottocentocinquanta-millenovecentocinquanta, de Candida Carrino. Ant a chistionare cun s'autora Michela Poddighe e Antonio Ignazio Garau. Prus a trigadiu, sempre in sa Domo de sa Poesia, a is noe e mesu, un'atòbiu apariciau in collaboratzione cun Teatro di Sardegna Soc Coop e Comunu de Paulle, dae su nùmene Motus, Io vomito Yuan. Acabaus sa die cun su cuncertu 'e presentada de su discu Fogu de Dottor Drer e CRC Posse a is deghi e mesu de note. Su bintinoe de austu, in sa Domo de sa Poesia a is ses e mesu 'e merie, Clara Fiol Dols e sa poesia catalana lompent a Sèneghe, presentanno is libros Miloques i rabasses, Documenta Balear e Còrpora. At a chistionare cun sa poetessa Adrian Martin. Cust'atòbiu est fatu in cullaboratzione cun s'Istitutu Ramon Llull de Barcellona. Domìniga su trinta de austu, a is ses e mesu, un'atòbiu fatu in cullaboratzione cun sa Pinacoteca Comunale de Aristanisi Carlo Contini, cun sa presentada de s'arregolta intrea de totu is publicatziones de sa revista Torazine sei sei sei imprentada dae Nero Editzione, dae su tìtulu Capsule policrome di controcultura pop. A is dei e mesu s'at a pòde bìere su cuncertu de Assalti Frontali feat. Forms cun Trent'anni di conflitto. Arribbaus como a cabudanne. Su primu a is ses e mesu in sa Domo de sa Poesia s'at a chistionare de poesia bielorussa cuntemporànea cun Giulia De Florio, Natasia Kudasava e Giada Scanu. Su duos de cabudanne si nce moveus de sa Domo de sa Poesia a sa Prentza de Murone, is eventos ant a èssere in ie. A is sete 'e sero Antonella Sinopoli at a chistionare cun Enzo Nucci de su libru suu Black Sisters, Le donne e la guerra nell'Africa subsahariana. A is noe e mesu Federico Crove at a presentare Questa donna è un'isola, pigau de su libru de John Donne Nessun uomo è un'isola, Meditazioni deiassete de su milleseientosbinticuatru. Serrat sa note dae is deie su poeta Sergio Garau cun Risolza. At a chistionare cun issu su Lello Voce. Sighit su tour in su Nord Sardigna de su Festival Internatzionale de Jazz de Enzo Favata, Musica sulle bocche. Su bintisete podeus bìere in Casteddu Sardu a is sete 'e merie Miriam Costeri e su Cuntzertu Antigu, su primu ensemble strumentale totu sardu e totu de fèminas. A sighire su cuncertu de Sokratis Sinopoulos e Yann Keerim Duo e a is deie de note Sunna Gunnlaugs Trio, Scott McLemore e Salvatore Maiore. Su bintotto s'ant a poder iscultare Maciej Obara Quartet a is deie in Pratza Santa Maria, semper in Casteddu Sardu, e a is ùnnighi DJ Marina in is Scalette. Su bintinoe cuncertu a s'albescidògliu in su Portu de Casteddu Sardu cun Carlo Maver, sighindo cun Marcello Zappareddu a is sete e mesu 'e sero, Billie Jean Quartet a is otu e mesu e Maria Esteban a is deie, po acabbare cun Cabaret Maker DJ a is ùnnighi. Su trinta puru si cumintzat a s'albescidògliu in sa Roca de s'Elefante cun su cuncertu de Pasquale Mirra. E s'acabat in pratza Santa Maria cun is sardus Arrepicus e is deje cun d-unu progetu musicale de improvisatzione eletrònica cun Arve Henriksen, Jan Bang e Eivind Aarset. Su primu de cabudanne in Lo Quarter, in s'Alighera, a is noe de sero, Enzo Favata, Daniele de Bonaventura, Marcello Peghin, Salvatore Maltana e U.T. Gandhi ant a torrare a sonare in paris in sa band Atlantico, a pustis de deiotu annos. Custa jida de mùsica at a acabare cun su cuncertu de Manfred Eicher in su Nuraghe Palmavera a is noe de sero. Passaus como a is mostras, po s'artesanau arregordaus sa de sessantacincu editziones de sa Fiera de s'Artesanau de Mògoro chi ddi nant Intrecci e at a abarrare aberta fintzas a su trexi de cabudanne, e a pustis puru arremonaus sa de cincuantanoe ammostas de s'artesanau sardu in Samugheo, cussu si nant Tessingiu, chi at a ospedare prus de corant'artesanos e designer po contare sa chirca e sa contemporaneidade acostiada a sa traditzione de su tessignu sardu. Cenalba su bintotu de austu s'at a chistionare in ie cun sa designer Annalisa Cocco in contu de su tema de sa cullaboratzione cun S'Iscaccu de Bolòtzene. Como passaus a is sagras e a sa cosa bona 'e papare. Intre is àteras festas, podeus arregordare sa sagra dedicada a su pane traditzionale de Iscanu de Montiferro, su bintotu de austu, cun s'eventu chi si narat Notte de panes e funtanas, cun stand gastronòmicos, mùsica live, animatzione po pipios e dj set. In Montevecchio, dae su trinta a su trintunu de austu, s'at a poder tastare s'oro de is abes, est a nare su mele, cun sa sagra de su mele. Domìniga trinta de austu, in Busache, po acabare, arregordaus sa sagra de su sucu, unu papare tìpicu de cussa 'idda e bonu meda, fatu cun pasta frisca, supa 'e petza, Casu e tzafaranu. In prus de tastare custu pratu s'at a poder bìdere puru sa sfilada de su presente, in ue fèminas cun su bestire traditzionale se batint pane e dulces, e sa rievocatzione de sa coja antiga busachesa. Custa de ocannu at a èssere s'editzione nùmeru binti-e-chincu. E custu po custa jida fiat totu. Si nos boleis sinnalare eventos, ispetàculos e atòvios culturales, podeis iscrìere a sa mail eventusrtsnovas chiocciola gmail punto com. Gràtzias po nos àere ascurtadu e si bieus sa jida chi intrat.